nya ife e ji amagasị ezigbo nwaanyị n'igbo ma nke aja na uru na ọnụ ọ ga-aba anyị anabata lọlọ ego oyibo na nke a ka ọ kọwaa uru ụmụ nwaanyị na-abagasị for the society maka na anyị na-afụzi na society kịta dịzi egwu so this our program anyị ga na-emiksi ya igbo and english bụ o kwebepụ nghọta maka ndị nọ ebe dị anya na ndị na-anọrọzi saịdị a na ala Igbo anya na-enwe ike ịnụtasị Igbo ọfụma ọfụma anyị ga na-emiksi ya nwa bekee na Igbo anyị wee kụzie nkụzi ya. ụtụtụ ọma na ehihie ọma mgbede ọma abalị ọma o dipendịrị ebe i si wee ga- wee na-ege ozi anyị n'ụbọchị tata ee aha m bụ nwaada ụzọma chinwere debora ihe eji makwanụ m bụ lọlọ ego oyibo ana m ụbọchị taa ka m gosi unu ihe gbasara nwaanyị omenala Igbo na asụsụ ala Igbo ihe ndị ọzọ ụmụ nwaanyị kwesịrị ka ha na-eme kwesịrị ọ ga-abụ ị fụ ya bụ n'ezi nwaanyị o si n'ezi ụlọ dị mma wee pụta maka na anyị naanị n'obodo kịta e nwere akparamagwa nwaanyị ga-eme wee na-ajụ kedu kedu n'afọ o si wee pụta kedu ezinụlọ onye dị otu a si wee pụta e nwekwara akparamagwa nwaanyị ga-eme a na-agbatọfe ya a na-asị onye a onye a bụ nwaanyị ka ọ bụ nwoke nke mbụ bụ ka nwaanyị ga-esi na-akwado gosita na ọ bụ nwa afọ igbo i nee anya ọ bụrọ na ọ bụ iwu na ị ga-eji njikọ otu ahụ ji wee dịrị mana e nwere ihe bụ igosi ọgọ gosi na nwaanyị dị ọgọ ị fụ- oge gboo gboo ị fụ nwaanyị ị mara ọ bụ nwaanyị ka ọ bụ ị fụ nwaanyị nke si na ezinụlọ dị mma pụta ị mara ọ bụ nwaanyị ka ọ bụ na obi dị mma ị ị ga-afụ nwaanyị ọ kwadoro o yiri isi akwa na-afụ otere ya anya na-afụ ike ya anya ọ bụ ihe dịzi kịta na agbam ọtọ kazi mpụ i nee anya nee ị fụ ndị obodo awụsa ndị ka a si akwado ma anyị nwa nwa nwa afọ igbo bụ anyị nwa na-eji aka anyị ewepụta nkwado igbo wepụta ya ka esi akwado ndị awụsa onye na-enye anyị ka esi akwado mana anyị hapụziri nke anyị hapụzie ya ọ bụzi ya na-akwadozi ọ bụzi igbo sịrị igbo ka esi adị ị pụta n'ụzọ ị ya-afụ nwaanyị ọ dị ka ị na-ajụ ma onye a si na be ezinụlọ wee pụta o wee yiri ihe ihe a na-amarọ ihe ọ bụ nkwado asị nkwado nwaanyị kwesịrị nwaanyị kwesịrị na-adị ọgọ maka na oge gboo a na-esi n'elu ichichi akwa ruo n'ala ị fụ nwaada ị mara na ọ bụ nwaada ị fụrụ onye nne ị mara bụ onye nne mana ndị nne kịta ekwezi ka anyị mara bụ ndị ndị bụ ndị nne ekwezi ka mara bụ ndị bụ ndị nwa agbọghọbịa ndị nne na-eyikwazi ihe nwa agbọghọbịa na-eyizi ha na ndị nwa agbọghọbịa na-ama aka nkwado kwesịrị ka nwaanyị na-adị ọgọ oge niile ọ bụ gosite na o si na ezinụlọ dị mma wee pụta nke ịbụọ bụrụ ka onye nwaanyị kwesịrị na-egosite gosite na o si na ezinụlọ wee pụta ị ga-afụ nwa agbọghọbịa ọ bụ onye onye nne ka ọ na-aga n'ụzọ ofu na ezi ya na onye a bụ onye ichi- onye ichie ọ bụ sọsọ onye onye ichie ozi nsọ bụ na ya bụ nwoke o kwesịrị ọ fụ ya o kene ya ekele nwaanyị na ala igbo bụ nhulata gị hulata o bie gị aka ọ bụ ya bụ ekele nwaanyị mana ugbu a anyị na-aba abịa anyị kwe nwoke n'aka nwaanyị asa aka ya kwe gị sị gị guy kee way kee nke na-eme ihe a abụrọ asụsụ igbo ọ bụrọ asụsụ igbo anyị ọ bụrọ mgbado igbo anyị ị fụ nwa o kwe nwoke n'aka si ya nna how far na kedu nke na-emenụ kee way aa mana ihe a abụrọ ka esi ekele omenala igbo ọ bụrọ ka esi ekele ekele nwaanyị bụ na ihulata e bie gị aka n'azụ enwekwa nnukwu ihe mfu dị n'ebe ahụ ndị awụsa ma ndị yoruba na-abịa ndị yoruba bụ na-abịa ha ama afọ n'ala ka alụ

ọ dịrị gị mana ọ bụrụ nke ikwe nwoke n'aka adịrọ mma isetị aka gị wee kwe ya si nna how far kee way dịka ihe ahụ adịrọ ọ bụrọ ka ya ka nwa afọ igbo si ekele obodo anyị igbo anyị na-ana ana asụsụ igbo anyị omume igbo anyị omenala igbo anyị na-ana ana anyị amazi ihe nwe aka niile aka ebe anyị ya ka m ji ka m kpọpụta n'ụbọchị taata a bịa na nke ịbụọ bụ na nwaanyị kwesịrị na-akwara onwe ya ọ bụrọ ebe niile ka ị pụta ka ya na-ekwu okwu ka igosi na iburu na ị bụ dike nwaanyị ọ bụ na ị nwere ọnụ i ji ekwu okwu ọ bụ na ị ga-ekwuo ọ bụ ka ị gbahapụ ị fụ nwoke ị sị ya nwere ife ọ ga-eme enwere ife ọ ga-eme na taa ya pụta gị na ya tiwasịa gị na-eme nke a nwaanyị nwaanyị nwaanyị anyị bụ nwaanyị kwesịrị ka a na-enyomi anyị enyomi ebe ọbụla ka anyị na-aga ezi nwaanyị kwesịrị ka a na-enyomi ya ị fụ omenala ị fụ akparamagwa ezi nwaanyị ọ bụrọ mmadụ ya agwa gị ị fụ akparamagwa ezi nwa ọ bụrọ mmadụ ya agwa gị ya

ugwu nwaanyị amaka ọ nya ka ọ na-eje ọ bụrụ oge gboo gboo nwaanyị kwuo okwu o mezuo ị fụ nwaanyị ya kwuo okwu o mezuo ọ bụ na oge gboo gboo ndị nna nna anyị ha anaghị eme ihe ha ga-eji megide nwaanyị maka na nwaanyị bụ ihe chineke kachara wee kee wee tinye ugwu na ya